A ɲa bɛ ne min na nin ye ne tɔgɔ le ko nuhu sise ne wolora kita jamana le kan yɔrɔ min yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye funya moribugu ye a ni kita tɛ kilo tan ni duuru ne fa ye baba sise ye ne ba o ye sira sise ye aa ne si bɛ hakɛ min na bi bi in na n bɛ san bi wɔɔrɔ ani san naani na ne i man'a mɛn ne yera siniman bɔ la a mɛnna kojugu kabini ne dɔgɔmannin ma an ka dugu la ni furu kɛra sisan an fɛ yen tɛ ni mɔgɔ ye furu kɛ an an cɛmisɛnnin gansan de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga cɛ ni muso min ye furu ka taa ka so kɔnɔ su o su an bɛ taa an bɛ taa sigi an bɛ baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn nasewa ka kunɲɔgɔn ko la nka mɔgɔ min bɛ bila ka mɔgɔw ni lasewa u tun bɛ ne de ta n ma n ta kun tun dɔn dɛ k'a fɔ ko ne tun bɛ ta ka ne bila a la ko ne bɛ nin kɛ ne tun t'o kun dɔn y'a ye wa jaa u ɲa bɛ ko dɔ la ne na n'a nana k'a fɔ n'an donna so kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn ɲamɔgɔ b'a la bɛɛ sigilen to k'an k'an ka ɲɔgɔlɔnbɔ kɛ o b'a fɔ k'an ka nuhu wele k'an ka nuhu wele u ka n'a kɛ e ne m'a dɔn u bɛ ne wele kun min na ko ne ka na mɔgɔ layɛlɛ ne ma se k'o de faamu tɛ jaa i y'a sɔrɔ tun ɲɛ bɛ ko dɔ la ne la u ko ne ka na mɔgɔw layɛlɛ ne ko ni mun- ni mun ko ko ne ka na mɔgɔw layɛlɛ ne bɛna jɔ dɛ ne bɛna jɔ ko ne ka mɔgɔw layɛlɛ dɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ t'i kɔrɔ u bɛ mɔgɔ tɔn bɛ mɔgɔw la kabini yen ne ye jaa ko dɔ bɛ n nɔfɛ an tɛ- tɔɲɔgɔnkuru mana sigi dɔrɔn ni ne nana yɔrɔ min na dɔrɔn ni ne donna gurupu la yɔrɔ min na dɔrɔn

olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra siniman turunelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ

ne bɛ n yɛrɛ ɲininka mun na o tun bɛ kɛ an tora o la ka to la ka to la ka to la an tora o de la an bɛ ekɔli la o nana n teri ɲɛ wagati la modibo tile wagati tiyatiri tun bɛ bɔ tiyatiri tun bɛ kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn tɛ o de tiyatiri kɔnɔ ma tiyatiri fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɔra u ye min di ne ma ko ne k'o la dege dɛ o tun ye dulɔminna de ye o tiyatiri la ko ne ka dɔlɔminla dege ne ye dɔlɔminla dege a don mɛtiri ko ka sini k'a bɛ ne ta par quatre la ko parce que tiɲɛ tɛ ko tɛ ga dege ko a dulɔ yɛrɛ min ko an ka mɛtiri ye fɛn ye ko dulɔ min sini n b'a ta par quatre la i ma ko na ɲa ye ka ye semaine de la jeunesse waati u nana ka n ta ka n don tiyatiri fana la n bɛ athlétisme kɛ n bɛ balontan kɛ n bɛ tiyatiri yɛrɛ bɔ nka o tiyatiri yɛrɛ kɔnɔ ma mɔgɔ min ye n ta ka n don a la yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o gardien layiko tarawele de ye gardien layiko tarawele ale le ne don tiyatiri la an ye fɛn dɔ kɛ ka taa Kayi n donna tiyatiri la a diyara n ye kala kun min kan o ye gardien layiko tarawele de ye la a ye tiyatiri bɔ ɲɛ la siɲɛ kelen n y'a ye dɔrɔn n ko n ko n y'a ye sisan mɔgɔw bɛ mɔgɔ b'a fɔ ne ma tuma bɛɛ la ko n bɛ se a la attends attends gardien layiko ale le y'a diya don ne nɔ parce que ale le ne tɔgɔ sɛbɛn ka ne don troupe la ka taa Kayi cɛfin den
nana n' ye yan ka na kolonkalani gundo d'i ma ka kolonkalani ka se d'i ma nka kolonkalani a ti kalon fɛ a ti suyani fɛ wa a ti fa don to dunna fɛ n ye defu sɔrɔ ka na bamakɔ ye n nana lise badala la ba ba ba ba tɔ nɔɔni n'a ye troupe min tun bɛ lise badala ne yɛrɛ tun b'o ko bɛɛ lajɛlen kunna n b'a pièce la n b'a ballet la n b'a chœur la hali a fɛ hali ni kɔni bɛ fɔ a la ne yɛrɛ bɛ kɔni fɔ a la u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ la ko dɔ bɛ nin cɛ in nɔfɛ u y'a jira ko n bɛ se tiyatiri n bɛ se tiyatiri la don dɔ ten u nana ka na ne taa hakiliba to la tuguni dɛ pa que mɔgɔ min y'a kɛ a waati u ye ne ta ka ne don a la ka ne kɛpte de polisi ye ko bafusi a ko tun tɛ o ye ko bafusi o ye ne kɛ inspecteur de police ye yɔrɔ bɛɛ tigɛra fɔ ko aa k'a bɛ se policiya ee k'a bɛ se policiya la. Ee jɔba duguteni ko kariba a bɛ di.
aa cɛ ne filɛ n si cogo de la nin ye hali ka ɲɛ datugu dɔɔni. i ɲɛ bɛ datugu bi. ɛɛ i ye cogoya sɔrɔ fɛn in ma. i nisɔn ka di ka caya kɛ. ɛɛ n'o tɛ kunun n bɛ bɔ yan wagati min. n tun kosobɔ gasamada eh, ne bɔra i yɛrɛ y'a ye ne bɔra cogo min na kunu eh, eh, nin ye ko kɛta ye wa nin bɛ mɔgɔ dimi a tɛ mɔgɔ dimi n taara ka taa ko ɲaɲini ne kosɛbɛ n'o tɛ a tun bɛ yen dɛ nka ala y'a nɔgɔya ɔn komi a b'an ni min tɛ a b'an ni faama le tɛ o tuma la sukɔrɔlu yɛrɛ y'a kalama k'a dɔn k'a fɔ k'an yɛrɛ se tɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ sa ka saraka nin bɔ faama sago ka kɛ komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na u ka nkalon bɛ se an ka tiɲɛ la an tɛ fɛɛrɛ kɛ k'o ɲɛɲini n'an y'u saraka bɔ n ta miiri la foyi tɛ bɔ a la
Kariba e bɛ kun di n jɛra ni saraka n jɛra ni saraka bɔ o saraka olu n b'o bɔ aa Kariba nin diyara n ye dɛ mɔgɔninfin kelen tɛ foyi ye buna hadamaden k'e ye jama ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ tɛ ye k'e ladi mɔgɔ tɛ ye k'e lakili i ni fu bɛɛ ka kan nin diyara n ye mɔgɔ yɛrɛ ye baara kɛ ko ɲuman i bɛ fɔ a la nin diyara n ye i ni ce i ni ce i yɛrɛ ye k'i fo k'i wale ɲuman dɔn walasa dugutigi ne bɛ sira ɲini n bɛ taa n ka bumu tigɛ e yɛrɛ bɛ numu ni yiri tɛ dɔn n bɛ taa k'o ɲɛɲini Bokari Sidibe o fana ne ta ka ne don pacte social na ne m'a lɔn a ye ko dɔ ye na qu Ne nana o fana kɛ mɔgɔ ko e k'a ɲana a ɲ a ɲɛna e ma siniman diya denya de kun kunfɛ mɔgɔ min yɛrɛ ye sankɔrɔta k'a fɛnkɛ biennale bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan na se k'a fɔ ko tiɲɛ la k'a fɔ ko Sise kɛ tiyatiribɔla yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye o ye mɔgɔ fɔlɔ ye Abibu Danbele Abibu Danbele min tun ye Carrefour des jeunes directeur Abibu Danbele ne dilan tiɲɛ tiɲɛ la Biennale la a ye n dilan k'a fɔ ko Sise ne ɲɛ bɛ ko dɔ la e la n b'a b'i la de force e bɛ kɛ e bɛ kɛ tiyatiribɔla ye a ye n sɛgɛn dɛ a ye n sɛgɛn aa tiɲɛ tiɲɛ a ye n sɛgɛn nka n y'a tɔnɔ ye cogo jumɛn na a ye n bila minɛn min kɔnɔ a minɛn ɲɛna kojugu k'a wale ɲuman dɔn yan nka n k'a ye ka Sise bɛ ka tiyatiri bɔ i bɛɛ k'ale ka ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ don n y'o ye mɔgɔ min na ale b'a fɔ kɛ ma ko Ouédraogo a fɛn de Kati Ouédraogo a yɛrɛ delila ka kɛ depite ye k'a ye k'a fɔ nka mɔgɔ min fana la den k'a fɔ k'a la ko taabolo ye n diya mɔgɔ damadama tiɲɛ tiɲɛ ca olu kɔni ye ne yɛrɛ n nana a ye k'a fɔ ko aa tiyatiri bɛ kɛ tan k'a don n nɔ yɛrɛ Seyidu Ture ani Hélène Maïmouna Hélène Jara u ka taabolo n y'a jate hɔn ja a bɛ kɛ tan i mana ye n y'u lajɛ tiɲɛ tiɲɛ la mɔgɔ kɛra cogo o cogo n'i y'a fɔ ni ne ɲininkara ko karamɔgɔ bɛna wuli karamɔgɔ karamɔgɔ karamɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ la mu hali ni ne kɔrɔ n'u ye olu ye karamɔgɔ tiyatiri la duba kɔlɔn kɔnɔ bin dɛ a bɛ ko naani de lase mɔgɔ ma i b'i min i b'i ko mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'i labɔ kɔlɔn kɔnɔ i tɛ ɲinɛ olu kɔ fo ka taa diɲɛ wuli e min yɛrɛ binna kɔlɔn kɔnɔ aa i bɛ taama i hakili rɔ sa kariba mhm. i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni basanin ku ma tigɛ a tɛ wo da ye dɛ a tɛ dinga da yɔrɔ lɔn o le kosɔn i mana ye e, e, tiyatiri o tiyatiri la i mana ye sinima o sinima na n bɛ bila ko n ka min kɛ n bɛ n kɛ o ye n'an ye tiyatiri ta usumani so u ka tiyatiri fɛn fɛn ni ne donna a la a y'a fɔ ko sise k'a ɲana kojugu n ka se ka n y'a sɔrɔ yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la cɛ nin bɔra kɛnɛkisɛ kɛ ka pan pan pan o ye aliyu ifara njayi de aliyu ifara njayi de ye n ta ka baɲango yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ n ye tiɲɛ tiɲɛ la a m'a fɔ i b'a kɛ i b'a kɛ i b'a kɛ a y'a sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ko i ka i bɛna bila tiyatiri zuwe cogo la ka i ka karisa n b'a fɛ k'i bila dɔlɔminna la rɔli k'o d'i ma i ka dɔlɔminna ladege ne tɛ dɔlɔminna ladege dɛ n bɛ kɛ dɔlɔminna yɛrɛ yɛrɛ de ye n'a fɔra k'a fɔ ko n ka mɔgɔ jamanin ladege n tɛ mɔgɔ jamanin ladege dɛ n bɛ jama yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ le bɔn n nana ka na o ye k'a fɔ ko ja ja a bɛ kɛ ten yɛrɛ le mɔgɔ b'a fɔ k'a fɔ ko sise ko ne ko k'e min la ko sɔbɛ de don wa tiɲɛ tiɲɛ la ni ne bɛ sinima eh, eh, fɛngɛ kɛ la sinima bɔla ninnu u bɛ jate minɛ hadamaden na ka hadamaden jate minɛ ni n ye karisa karisa mɔgɔ jugu n'a b'a fɛ ka mɔgɔ jugu d'i ma sisan k'i ka mɔgɔ jugu eh, ladege a t'a ɲini i ka mɔgɔ jugu ladege dɛ ayi a b'a fɛ i ka kɛ mɔgɔ jugu yɛrɛ de ye o mɔgɔ min bɛ sinima sigi sen kan a bɛ sɛwa ale b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la n ye karisa ta ma fili kariba naamu bina jakuru ani ta se foroko ani minan ka taa sira fɛ ka segin ŋaɲa fɛ sira dɔnbaliya tɛ a bɛ fɔ b'a fɛ ka tiɲɛ dɔn

i bɛ yɛlɛ dɛ i bɛ yɛlɛ de i bɛ yɛlɛ de kana yɛlɛla ladege i bɛ yɛlɛ yɛrɛ de o tuma la a bɛ dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la n y'i bila min na i sera la baɲango nin a ɲɛfɔra ne ye ka ziririnin de bɛ yen a ɲɛfɔra ko sise an b'a kɛ yɔrɔ yɔrɔ mana tiɲɛ an b'a latilen i y'a faamuya cogo min i b'a to a jouer ten i y'a mɛn i b'a kɛ ten de Aliyu Ifra Njayi an taara ka taa kɛ hakaja n ye baɲango kɛ cogo min na n y'a fini don cogo min na k'a labɛn cogo min na ala ye hinɛ n muso fɔlɔ la o de tiɲɛ tiɲɛ la o de kɔni y'a lajɛ n bolo n y'a don ka na n jɔ dɔrɔn ko nin fini bɛ cogo min na ko ɛ nin bɔ i kan na sa ko nin nin nin nin nin tɛ fini ɲuman ye sa ah n y'a dɔn ko jaa nin bɛ se ka k'a ye n y'a kɛ hakaja a diyara jamanadenw ye a mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko jamana taabolo yɛrɛ ye bɛ ɲini ka kɛ nin de ye hasidiya ni ɲangoya ani waleɲumandɔnbaliya a bɛɛ ka ka ko ye ɛ bongo nana ye k'a fɔ fo ka ne yɛrɛ tɔgɔ tununu sise ka na n tɔgɔ la sa ko baɲango ko ni kɔnɔ min filɛ nin ye maka kɔnɔ ko ne mana nin wele siɲɛ saba ko n'a sera ka i lamaga ne ye fewu k'a o bɛ ko sina kɛ o tuma makan a ka malo k'a kurunkara k'a kosunbɔ ka sama bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko aa ko yɛrɛdɔnbaga ko ko u sɛwara bi o tuma na ne bɛ makan wele tɔgɔ wele siɲɛ saba Maka! Maka! Maka! Ntɔli bagata kɔnɔ ntɔli kɔnɔ kuru bɛ janfa ntɔli ka bɛ kɛ o tuma o ba o baɲango min kɛra o o kɛra sababu ye o baɲango de kɛra sababu ye ka ne lataa Europe jamana kan ka Europe bɛɛ yala bala a y'a yɛlɛma ka kɛ tubabukan ye o sud nord u y'a yɛlɛma ka k'o ye mɔgɔ bɛ fɛn min bila ka na jamana kɔnɔ ko ka baara kɛ ye mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'o tourner k'o wari bɛɛ tiɲɛ projet tɛ réaliser o ye ne bila o la baɲango an ye Europe fan bɛɛ yala ni o de ye hakaja n nana ka na jouer filimu fana kɔnɔ o n'o bakari sidibe kelen ka filimu ye a dan ta ka dan kan ka na an nana ka na dugawuden kɛ an nana o kɛ tuma min na aa u nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la a bɛ se ka danaya da n kan kɔ yɛrɛdɔnbugu nana a nana o fana kɔnɔ di yan an y'o kɛ k'o fana se a dan na aa an y'o kɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ la o fana o fana diyara a ye a y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la aa Sise ko i ye baara kɛ i ye baara kɛ ɔ comme ni comédien ni a fɔra i ye k'a fɔ k'i ka baara kɛ nin cadre kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sinima min y'i bila a la dɛ a k'a fɔ ko tiɲɛ tiɲɛ la n ma fili nin kɛ tali la bon o de bɛ ne sɛgɛn filimu kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bala ne ɲa tɛ wari la ne ɲa tɛ wari la mɔgɔ min y'i ta k'i bila filimu kɔnɔ n'a wari d'i ma o tɛ foyi ye bala a ye bila e tɛ sa tugun e tɛ sa tugun e ye diɲɛnatigɛ la don kudayi i kɔni farikolo bɛ se ka tunu nka i tɛ tunu mɔgɔw la wari b'o sɔrɔ wari t'o sɔrɔ wari ni mɔgɔ si tɛ jigin ɲɔgɔn na kari an y'a fɔ k'an bɛ sise sara nin na a y'i ban ko a sara ka dɔgɔn i t'o ye diɲɛ kɔnɔ i t'o ye diɲɛ kɔnɔ bala ne bɛ min nɔ kan o tɛ wari ye a dun y'a lase n ma bokari sidibe yɛrɛ a la filimu min bɛ ni ne t'a la i y'a sɔrɔ n tɛ bamakɔ yan o n tɛ mali la ni ne bɛ mali la kɔni ne b'a ka filimu na o kɔni o tɛ kɔrɔbɔ ou bien ni n banalen don y'a ye o danna de ye jɔndɔn an bolo commandant jɔndɔn an bolo an tɛ an tɛ jɔn kɛ da dɛ a nan na mɔ ja ibra fana ye n ta ka n don a ka toile d'araignée o ye n bila min na a y'a jira n na sise n bɛ min d'i ma a ka gɛlɛn bala i bɛ dimi k'a daminɛ fo ka taa a ban dimiba de don a dun o kɛra cogo min na ala kɛra kɛra fo ne yɛrɛ joginna o filimu na ne yɛrɛ joginna o filimu na nka mun na bala n tun b'a fɛ k'a kɛ sɔbɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔbɛ ne tɛ tolon dɔn ni n bɛ filimu jouer ne tɛ tolon dɔn n'i bɛ gundo di denw ma fo k'a sɔrɔ i ye cɛya gundo dɔn f'i k'a dɔn o fɛn mara nacogo dɛ o bɛ cogo min na f'i k'o fana dɔn u dusukolo f'i k'o fana dɔn jɔba n'i y'i la gundo ta k'a di cɛ ma cɛ min da ka fiyɛn walahi n bɛ n kali lon min tɛ bi ye hali a tɛ mɛn i kɔrɔ i b'i ka gundo i b'a mɛn kolonsen kɔrɔ musolu da walahi ala musow bɛ yafa n ma n'a b'a yɛlɛma k'a fɛgɛya a b'a fɛgɛya n'a t'a fɛgɛya a bɛ se ka kɛ don ni ne bɛ filimu kɛ kɔni ne tun bɛ la ko tiɲɛ de don bari ne bɛ se ka taa k'a to a bɛ yala jamana fan bɛɛ ɲɛfɛ an b'a fɛ k'a fɔ ko tiɲɛ la ni maliyɛn ni a se théâtre la ou bien a se filimu na o le bɛ ne kunkolo kɔnɔ wari tɛ yen foyi tɛ yen ɲama ko yan o kɛra sababu ye n donna fɛn caman caman caman filimu bɔ nana ye yɛrɛ kɛ sababu ye fo ka na ne kɛ n bɛ taa sisan ka taa denmisɛnnin baro i ma ko na y'a ye n bɛ ye min kɛra filimu na o kɛra sababu ye mɔgɔ bɛ ala minɛ ka n bɛ taa baro denmisɛnnin baro ka taa e, e, ziiri da mɔgɔw ye n kɛra ziiridala ye mɔgɔw ye yɔrɔ ɲɛfɛ denmisɛnninw ye ka u baro ka an na tabiya ɲɛ yir'u la an taabolo na an don k'a ɲɛfɔ ye k'u ladamu Ba filimu de y'o kɛ maison de cinéastes ko o bɛ ka bulon dɔ dilan bulon dɔ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka na mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ sinima bɔ mɔgɔ mɔgɔ ni sinima ko le b'i kunkolo la mɔgɔ mɔgɔ n'a a kanu b'i la i ka na aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn mina aw ka ɲɔgɔn mina ka kɛ kelen ye yaasa aw ye min ni min kɛ mali nin kɔnɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'a ye fana ala ee o ye bɛn sira ye o bɛn bolo ye o bɛn du ye o bɛn cadre ye ni mɔgɔ ma don la kɔni o ye ko wɛrɛ ye dɛ a fɔ aw ɲɛ yɔrɔ min ko n b'a la hali ne ka jamana mɔgɔkulu sigi ɲɔgɔn kan sinimabɔlaw mana wuli tuma bɛɛ a bɛ ne wele n bɛ taa min bɛ min lɔn n b'o kɛ sinimabɔla dɔ yɛrɛ bakari sidibe yɛrɛ a b'a fɔ sise sinima nin tɛ ne ta ye aw de ta don a hakilina bɔra n na mɛ aw min b'a jouer dɛ aw min bɛ baara k'a kɔnɔ dɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min aw de bɛ se k'o kɛ a ka sankɔrɔta ne tɛ se k'aw bɛɛ kelen kelenna ye n b'a ɲini aw fɛ a bɛ ɲɛ cogo min a ka kɛ ala bɛn cadre fɔlɔ ye sa n'o hakilinata wɛrɛ nana ka na k'a fɔ k'a bɛ bulon dɔ sigi sen kan an bɛɛ bɛ se ka don bulon min kɔnɔ ka na ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɔn jira ka sigiɲɔgɔnya sinsin ɲɔgɔn tɛ ka badenya sinsin ka balimaya sinsin ɲɔgɔn tɛ ka ɲɔgɔn minɛ baara cadre yɛrɛ kɔnɔ e ala na kira kɔnɔkulu lajɛlen de bɛ bi fɔ dɛ o hakilina min bila hakilina min filɛ nin ye ala kama kira kama ka hakilina nin bila dɛ n kɔni b'o fɔ aw ɲɛna dɛ nin min filɛ nin ye mɔgɔ b'a la o ne b'a la ne kɔni b'a la aw k'a bila aw kun na ko sise b'a la n'u sise bɛ maison de cinéastes n b'a la bi n y'a hakilinata fɛ a ka di n ye bɛn ka fisa n'aw bɛnna mɔgɔ si tɛ s'aw la n'aw bɛnna aw tɛ dɛsɛ foyi la n'aw bɛnna ko bɛɛ bɛ sigi sen kan n'aw bɛnna a ka ɲi k'a yira aw la maison de cinéastes min filɛ nin ye o le ko aw bɛɛ ka na ala kama kira kama aw bɛɛ ka na ka na bolo di ɲɔgɔn ma badenya kɔnɔ sinfoya kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ kɛ ni musoya kɔnɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan A tɛ malo minɛn cɛtɔ yan jɛden fɔlɔ jɛde fɔlɔ bɛ cogo di i ka kɛnɛ ne ka dugutigi i ka kɛnɛ jeliba a ce i bɛ di basi tɛ i ka kɛnɛ aw bɛ di basi tɛ ne kariba k'i fo k'i wale ɲuman dɔn tarawele i ka ɲi ko wale ɲuman a ma dɔn so a ma fɔ so son taara n'i kɛ de o tuma ne bɔra ni dunun min ye o ko fana fa k'o kɛ sɔɔni kan bababa ni ka bon dɛ i ka to kɛ n'a ye ko kelen kɔni bɛ yen ne b'o fɔ maliyɛnw ye ɲɛmɔgɔw ye u k'a jateminɛ kosɛbɛsɛbɛsɛbɛ n'a tun y'o faamuya n'a tun y'o faamuya an bɛ fili fili yɔrɔ bɛɛ an tɛ an tɛ don fili yɔrɔ abadani o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko tɔ la filimu man ɲi dɛ o kɔrɔ tɛ ko tɔ la filimu man ɲi dɛ nka yɛrɛdɔnbugu ni mɔgɔ min ye yɛrɛdɔnbugu lajɛ an danbe dan de don yɛrɛdɔnbugu y'a yira n'an farala ɲɔgɔn kan an tɛ dɛsɛ foyi la dugukolo nin kan yɛrɛdɔnbugukaw farala ɲɔgɔn kan ka kumana makan gɛn fo a nana dunya fo a nana sɔn ka na tubi dugudenw ye k'a la kun dɔ kan bala aw farala ɲɔgɔn kan de u sɔnna ɲɔgɔn ye u lara ɲɔgɔn na de filimu nin b'o de jira ko ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ni maliyɛn sɔnna ɲɔgɔn ye ni maliyɛn y'u bolo di ɲɔgɔn ma walahi foyi tɛ s'a la k'a fɔ o u ka se ka baara kɛ sinima bɔla minnu bɛ sinima bɔ k'a lajɛ k'a kɛ ala n'a kira kama u ka baara kɛ o kadiri kɔnɔ bani u k'i jija la k'u senkɔrɔma tintin kosɛbɛ ka se k'u dɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ karisa bɛ ka min kɛ nin o ne ko a bɛ ka mun di a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka mun yɛlɛma a bɛ ka mun don an ka tabiyaw la a b'u ɲɛɲini ka se ka olu dɛmɛ sa yasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ rɔ sinima bɛ min kɛ hadamaden kunkolo la a bɛ yɛlɛma min don kunkolo kɔnɔ ala kelen de b'a dɔn yɛrɛdɔnbugu kelen o ye o kelen pe de ye dɛ a n'a ɲɔgɔnna caman n'a ɲɔgɔnna caman a ɲɔgɔnna caman ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununna i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna hadamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na ɛ munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison des cinéastes mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnko waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ minnu bɛ don na sinima na sisan n b'a ɲin'a fɛ Ala kama kira kama aw ka nata bila aw ka nata bila ka kalan ɲini fɔlɔ ka dɔnniya ɲini a kɔnɔ ka dɔnniya ɲini filimu bɛ bɔ cogo jumɛn i yɛrɛ kan k'i kɛ cogo jumɛn i kan ka mun kɛ i kan ka mun kɛ ka kolon mɔgɔ min b'i bila la ka sɔn a ye fɔlɔ mɔgɔ min b'i bila la ka da a la fɔlɔ mɔgɔ min b'i bila la k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ janfa bala a bɛ min k'i ye dɛ fo ka taga tɔ e e bɛ se ka ban diɲɛ na pe pewu e ja bɛ to yen n b'a ɲini aw fɛ a bɛ nata bila o kɔrɔ tɛ k'aw ka kana fɛn sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ ala ka to aw ka fɛn sɔrɔ mɛ aw bɛ jija o la kosɛbɛ ka wolo tɛnɛn ko f'i ka kɛ fɛn ye talata araba tɛ k'i ɲɛna ani aw bɛ bila baara min na aw bɛ bila siya mɔgɔ jugu la baara la mɔgɔ jugu bɛ cogo min k'o baara kɛ aw bɛ bila mɔgɔ ɲuman aw ka baara kɛ mɔgɔ min bɛ ko tiɲɛ aw bɛ bila la aw bɛ bila bila kɛ ka kala kunɲɔgɔn b'a la aw bɛ hadamadenw ladamu n'aw bilara k'aw ka filimu bɔ aw bɛ bila ko dɔ de la ko ka ko dɔ dilan n'aw bɛ hadamadenw ladamu ni o ladamu kɔnɔ ma aw y'o jija aw fana kana tiɲɛ n b'a ɲini denmisɛnninw fɛ aw min b'a fɔ ko ka nin to aw bɛ ko ko nin bila aw bɛ ko dumuni bɛ ka kɛ aw bɛ ko yuruguyurugu bɛ ka kɛ aw bɛ ko mɔgɔw tilennen tɛ aw bɛ ko sariya tɛ labato la aw min bɛ bila la k'o fɔ k'o bɔ k'o ja jira mɔgɔw la